don kira mantonya la o kɛra an bɛ tila ka teliya bolo ma ka sara ɲini eh, an faw ani an karamɔgɔw fɛ k'a daminɛ an faw la eh, baba amadu baba tumani

an ka carte d'invitation di mɔgɔw ma o de dira ko an bɛna kuma kira de kan o de fɔra an ye koyi ko an y'an jija an ye kuma ala kira kan tiɲɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naam
donc ko n'an sigila kira ya kɛnɛ kan naam an kana ala kira janfa a ye sabari an ye ɲɔgɔn lamɛn naam kosɔn n'an sigila kɛnɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw kan naam An bɛ se ka min fɔ kira ko la ala sɔnna ko an ye bɔ min kala ma ala kira ko la an b'o fɔ o fɔ an
la mais an bɛ min fana fɔ
mɔgɔ o mɔgɔ kumana ala kira kan mutakallimu fi zatihi samitu samitun o de mɔgɔ min ka depuis fajiri seli la
a ka mikoro minɛ ka komasi ka kuma ala kira kan ah, ka na se selifana ma ka selifana seli ka na sigi ka ala kira ko fɔ ka na se lansara ma ka lansara seli ka sigi ka kira ko fɔ ka kira ko fɔ fo ka taga se sini fajiri ma o tigilamɔgɔ de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ma komasi ka kuma kira kan ban Allah takbir aa Konate donc kuma tɔgɔ kɔrɔ ye di naamu ala kira lɔnbaga yɛrɛ yɛrɛ de ye Allahu ta'ala ye jaba n'ala bɛ fɛ ka ɲɛ i ma naam Ile ni ala kira cɛ naam hijabu min bɛ yen dibi min bɛ i ni ala kira cɛ naam n'ala bɛ fɛ ka hinɛ i la a bɛ birifani dɔɔnin bɔ yen ni birifani dɔɔnin bɔla i ni ala kira cɛ naam n'i ɲa lala ala kira kan n'i dusu fana ka kira ta i bɛ kunnadiya Allah an b'a ɲini ala fɛ
birifani min bɛ mɔgɔw ni ala kira cɛ ka nin birifani bɔ yen ala b'o kɛ bi ta ye min ye kɛnɛ nin kan yan n'a bɔla ɲɛfɛ pilasi ninnu na an bamusow
ani an karamɔgɔw n'an kɔrɔw kɔfɛ yɔrɔ nin siaman a bɛɛ tɛ mais a siaman o ye annu yɛrɛ ɲɔgɔnw de ye

a fɔra ko kira ye baji de ye hmm, baba ye baji ba de ye baji min don
diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taga ni i ya bariko n'a ya mɛrɛkɛw ye
a bɛ taa bajiw cɛ hmm. min b'a wasa a b'a a bɛ tile ban ka si k'a cɛ foyi a tɛ foyi nɔ foyi de bɔ ala kira ka bajiya la ila kal mikhyati iza udkhila bahar an bɛ mun ye funankɛniw ye a fɔra ko ala kira cila rahmatan lil alamin kira cila Mais kira cili kɛla hinɛ de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ma o fɔ ye mais an b'a fɛ ka min dɔn hinɛ ye mun de ye hmm, o fɔ ye baba ko fila bɛ yen a bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ mais ko kelen tɛ naamu arahma wa niima hmm. hinɛ ani nɛma nɛma
mais ala taala ka kira kɛ hinɛ ye naamu an b'a yira k'a fɔ hinɛ de ye fɛn ye ni hinɛ dila mɔgɔ ma tɔɔrɔ t'a kɔfɛ ɲininkali t'a kɔfɛ
parce que ni hinɛ dil'i ma ka ban o hinɛn'i la de hinɛ yɛrɛ kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na
o y'a sɔrɔ tiɲɛni de kɛla Ɔnhɔn, kojugu. Tiɲɛnikɛbaga minɛna. I minɛna a la.
A ka kan ka bugɔ. Ee a ye hinɛ a la. Walima a ka kan ka faga. Namu.
A ka kan ka taa kaso la. Namu. O yɔrɔ de la hinɛ kuma bɛ fɔ. Ɔn a bɛ ten kɔni, a bɛ ten. Donc ni hinɛ ko nana ka ban. Namu. An n'an ya tiɲɛni bɛɛ sa mais ni hinɛ kɔni nana an bɛɛ de bɛ kolon ka taga alijɛnɛ kɔnɔ bɛ hinɛ bɛ yen ka bɔ hinɛ bɛ hinɛ nana de
mais min ye nɛma ye min tun ka di mɔgɔw ye
ne ala summa la tus'alunna yawma izin ani na'im o ye na ye ni nɛma sɔrɔla ɲininkali b'a kɔfɛ dɛ
Kabako a dun ka d'an ye koyi. Wari caman sɔrɔla. Ala y'a sɔrɔ. Ɲininkali b'a kɔfɛ dɛ.
Naamu. I ka muso caman furu. Ee. Ɲininkali b'a kɔ. O fana b'a la. An bɛ taa karamɔgɔ. Den caman fana b'i bolo. Oo. Ɲininkali b'a kɔfɛ o la. Kabako
ala i ka masaya kɛ hmm. i ka tɔgɔ sɔrɔ hmm. i ka mara san tan ɲininkali b'a kɔfɛ. Kabako o kosɔn ala taala ka kira kɛ rahma hmm. kira yɛrɛ tun b'a fɔ a yɛrɛ ma ko ana rahmatul muhdat
ala taala kira de ye hinɛ ye hinɛ min kɛla cadeau ye ka di danfɛn bɛɛ lajɛlen ma sayidul bashar o kosɔn karamɔgɔ b'a fɔ an ɲɛna naam ko alahu taala tɛ sɔnni kɛbaga ye allah alahu taala ka baara man siya ayi mais alahu taala ka alaya kɔnɔ ko ala sɔnna ka sɔnni kelen pe de kɛ allah o sɔnni kelen pe nin kɛnin kɔfɛ wasa kɛla o sɔnni kɛla ala kira de ye alayhi salatu wassalam o le kosɔn an bɛ nin fɔla ka la min kan silamɛw an ya denmisɛnninya kɔnɔ n kan tɛ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ma a bɛ ten
mais an ya denmisɛnninya kɔnɔ an y'an jija
an bɛ nafolo ɲinina cogoya min na a ka ɲi a ka ɲi kojugu
an bɛ jamana jan taga ɲɛɲinina cogo min na ko ɲɛnama don, a bɛ ten, an bɛ se ɲinina cogo min na ka terrain san ka luw lɔ ko ɲɛnama don, ko ɲɛnama, mais n'an tun ka Ala kira ɲini ka kira lɔn k'a sɔrɔ a tun ka ɲi kosɛbɛ, Alahu akibaru, an b'o daminɛ in sha Allah o kosɔn ala ala kɛra ale sɔrɔ ka sa a ko silamɛw ma ko a dibu a wula ka ko ala sɔrɔ mato so
a ko i jija ni ka den sɔrɔ i bɛna fɛn o fɛn di den ma
ko saba bɛ jija den kana fɛnw la o fɔ a y'an karamɔgɔ n'i ka den ya baliji da yɛrɛ
a fa ka valisi min d'a ma ka sɔrɔ ka fatu ten a fa bɛn'a bilasira ni valisi min ye naam e bɛna finiw ni suman minnu k'a kɔnɔ ala kira ko fɛn saba ye y'a kɔnɔ allahu akbar
mais fɛn saba nin naam an mako bɛ kelen pe de la su nin na o fɔ an ye denmisɛnnin ka kan ka fɛn saba kelen min sɔrɔ a fa n'a ba fɛ naam N'o sɔrɔla fɛn bɛɛ sɔrɔla ni den k'o sɔrɔ a bɛ ni garanti la n'a k'o sɔrɔ diɲɛ sɔrɔla n'a k'o sɔrɔ lahara sɔrɔla o ye juman den tola ka denmisɛnninya la a bɔla ala kira kala ma addibu awladakum

N'an tagala selikɛnɛ na ni an denw ye ni den sigilen don tuma dɔ la facɛ bamuso bɛ chapeau d'a ma k'a ye chapeau mina a bɛ munumunu mɔgɔw cɛ la munumunu nin kɔrɔ ye di de a ye wari
daali kɛ a ye daali kɛ a ye daali kɛ a bɛ ten

a tun kɛla fantanw kuntigi ye
parce que lon dɔw kɛla dumuni ma kɛ ala kira ka so kɔnɔ ala kira tuwufiya wa dar'uhu marhun inda yahudiyyin likasbi al-quti o bɛ kitabu caman na
kira ya fantanya ani a ya delikɛbaliya a ko kira fatula lon min na a kanafani dɔ tun bɛ garanti la mɔgɔ dɔ fɛ yahudiya lo Mais a taara garanti la fɛn min kama baloko le tagala n'a ye garanti la a ko ni n ka wari sɔrɔ lon min na n bɛna na i ya wari kɔsegi n bɛ n ya fani ta wa tuwufiya ala kira fatula ka fani nin to yahudiya cɛ fɛ an bɛ lɔ yen an bɛna taa min an bɛ taga turki an b'o fɛ n'an tagala selikɛnɛ na

kelen tɛ ka cɛ ka jamana kɔnɔ na
Cheikh Abdelaziz Sarba k'a fɔ an ɲɛna naam a ko eh, ONG dɔ bɛ Turquie naam
olu tun bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Somali Allah o commencera ka dɛmɛw dumunifɛnw ni wariw ni faniw récolter naam komi kɛlɛ bɛ turki an ye taga u dɛmɛ an balimaw lo se t'u ye nin wagati in na donc o tora u bɛ domuniw fɛnw labɛnna u bɛna taga n'a ye somali il y a un petit garçon de 5 ans
a k'a ye mɔgɔw bɛ nana ni malobɔrɔw faniw enveloppew bɛ bila a y'a bila ka taga d'o ma dennin fana nana filɛ bɛɛ bɛ sɔnni kɛla mais se t'ale ye ka sɔnni kɛ mais fɛn dɔ kɔni b'a bolo il avait un vélo nɛgɛso a bɛ taga ni nɛgɛso min ye ekɔliso la a tagala o nɛgɛso de ta k'a kolonkolon ka na n'a ye ka na lɔ o da la
a lɔnin b'o da la o miɲɛna o tɛ kumana a fɛ o nana gɛrɛ a la k'a ɲininka ko non k'ale k'a mɛn ko o bɛ

a ko ni mɔgɔ min daminɛ ɲagamina k'a laban ɲako bɛ gɛlɛya o le kosɔn silamɛw annu denmisɛnw an y'an jija denmisɛnnin wagati tɛ tolon tuma ye et malheureusement on pense que quand on est jeune on est permis de tout

A ko ka jan tiɲɛ o ye kelen a filanan fana ye min ye naam hiya afdalu marahil al-hayawiya mais wagati min fana na nafa ka bon ni wagati bɛɛ o le ye denmisɛnnin wagati mais ile kanbeletɔ ile sungurutɔ ile ma se ka bato min kɛ i ka kɛnɛ wagati min na i bɛ se ka girin ka taga ka girin ka na i bɛ se ka alabato bɛɛ kɛ ile ma o kɛ wagati fo tuma min na ile nana kɔrɔ ɲɛw tɛ faamuyali kɛ bolow tɛ fonctionner ka ɲɛ senw man kɛnɛ bɛrɛbɛrɛ o wagati de ile bɛ nɔrɔla misiri la taga la sisan
kɛra baara ye
n'a fili ɲɛna ko an tɛ donna dingɛ kelen kɔnɔ i dun ka tiɲɛ de fɔ mais tiɲɛ kolon de b'a fɔ la o tiɲɛ kolonba a bɛ ten i m'a ye tellement denmisɛnnin ya alako ka bon alahu taala fɛ

amanu bi rabbihim fazidnahum huda ala yɛrɛ kabakoyala u la
i n'a fɔ anw yɛrɛ mɔgɔ bɛ kabakoya minnu fana la cogo min na ala kabakoyala olu la ten a ko denmisɛnninw lo k'u to u ya denmisɛnninya la i n'a fɔ an ɲɛ bɛ an na cogoya min na anw yɛrɛ si ka kɔrɔ n'o ta ye u ma denmisɛnninya kɛ manamana ye u m'a kɛ tolon ye u m'a kɛ diɲɛ girin ye mais u ka ala ɲini denmisɛnya kɔnɔ fo ala taala o kofɔ kuranɛ kɔnɔ a ko kamelenden dɔw lo ani sungurunin dɔw amanu bi rabbihim u k'o limaniyala u tigi ala ma dɛ o kɛra tiɲɛni de tun bɛ jamana kɔnɔ olu denmisɛnw de nana wuli u ya denmisɛnya kɔnɔ ka na ye tiɲɛni min bɛ jamana kɔnɔ n'anw sigila ni tiɲɛni nin na ittaqu fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa hmm. a ye siran fitina ɲɛ ni tiɲɛni kɛbaga ka tiɲɛni kɛ i kɛrɛfɛ hmm. n'i ma kuma eh. n'i ko bɛɛ n'a kunko lo eh. ni a balaw bɛnna lon min na a balaw tɛna dan kelen ma dɛ a dɔw bɛ daminɛ i yɛrɛ le ma fɔ
o sabanan ala bɛna na balaw min jigin ninnu kan o tuma na o bɔla ala b'o olu de lakalila a ko o limaniyala ala ma fazidnahum huda limaniya nin de kosɔn ala yɛrɛ k'o jidi kanda la silamɛw an bɛ mun faamu aya nin na i tɛna se ka doni min ɲun doni nin tali tun ye wajibi ye i ma e k'i bolo maga doni nin na wa
i bɛ maga la an bɛna n'a lɔn kɛrɛfɛ ko doni nin ta lɔgɔ b'i la mais i tɛ s'a kɔrɔ a bɛ ten aya nin na kuma fila de b'a la amanu bi rabbihim denmisɛn ninnu limaniyala ala de ma mais limaniya ala ma i bɛ mun de ɲinina limaniya kɔnɔ i bɛ kanda de ɲinina ala yɛrɛ ko komi o limaniyala ne yɛrɛ ala ka kanda d'o ma il faut commencer et Dieu va terminer
Konate
silamɛw naam ala kira alayhi salatu wasalam sali ala kira k'a ka funankɛniya kɛ cogo jumɛn de ye o fɔ an ye an karamɔgɔ an m'an ta tɔmɔ la k'a sɔrɔ ala kira alayhi salatu wasalam naam ala kira fa bɛ fatu lon min tele ma allah ala kira ma diɲɛ ye ban

siga t'o la den min wolola ka na sɔrɔ a fa tɛ ni na ah. a bɛ nɔrɔ ba la dɛ kojugu parce que ba de bɛ jɔ faya place fana la mais tɔnɔ bamuso fana fatu k'o den to san wɔɔrɔ hmm. makari ko don kojugu mais an dun b'a fɔ mais den bɛna kɛ di sa an b'o de fɔ den na bɛna kɛ di fa tɛ yen ba tɛ yen ba tɛ yen sanji wɔɔrɔ bamuso fatula ah. o tɛmɛni kɔfɛ naam ala kira alayhi salatu wasalam salim kira tagala lamɔ jɔn fɛ naam abdul mutalib abdul mutalib o y'a fa ta fa ye a bɛ ten ala kira kanu bonyana ale la ka dama tɛmɛ cɛkɔrɔba ɲuman likawnihi yatiman Allah. ka sababu kɛ ala kira yatima ye min jihati abi wa ummi wal ummi. fa tɛ yen ba tɛ yen a tin donn'a la kojugu mais tuma min na kira si nana se san seegin ale fana ka latigɛ kɛ kɛra baara ye
i b'a ye an fɛ silamɛw den min kɛla ten den tɔgɔ kɔni nɔrɔ bɛ k'a la dɛ an bɛ baara a bɛ fɔ ko mun den modèle de ye nin ye depuis a ma bange a facɛ sara a nana sɔrɔ a bamuso sara a mɔcɛ fana sara min b'a lamɔna mɔgɔw bɛ siran k'a lamɔ an bɛ siran k'i ta dɛ mais Ala taala bɛ ko o ko kɛ laɲini dɔ bɛ Ala la a ya ko bɛɛ kɔnɔ kojugu julaw b'a fɔ ko pressé Ala ma n'i kɔrɔtɔla Ala kɔrɔ o de b'i bila gbata lɔ la n'o tɛ ni tile banna yɔrɔ bɛɛ bɛ kɛ suma ye a bɛ ten siga t'o la o ye bamanankan ɲuman ye.
ni ala ye a ya kow kɛ la n'i ma faamu ni ala dara k'ala y'i sɔn sabari la n'i sabarila ka wagatinin kɛ i bɛna n'a faamu kɔfɛ
ala kira filɛ a bɛ balola yatimaya la bon n'a kɛla ten an fɛ den bɛ kɛ ten den ni jigi bɛ se ka kɛ mɔgɔ min minnu bɛ se ka lɔ ni a ya balo ni a ya fɛɛrɛ ko ni a ya layɔrɔ ko ye olu mɔgɔ bɛɛ sasala on se dit automatiquement C'est un enfant qui est voué à l'échec. An b'a fɔ nin den façon nin kɔni tɛna ɲɛ. Parce que pour réussir il faut être éduqué. Tiɲɛ. Pour être éduqué il faut trouver éducateur. A bɛ ten. Mais a ya mɔgɔ bɛɛ bɛ sa. Aa a kɛra baara ye.
Mais silamɛw kira tagala laban jɔn bolo a tagala laban Abu Talibi. A bɛ ten Abu Talibi. O ye jɔn ye.
Ah. o abu tɔlibi seyidina ali fa ye Badara o Sadiya. abu tɔlibi ni ala kira fa min ye abudulayi ye olu Naam. bɛɛ bɔra cɛ kelen na Tiɲɛ. ale de k'a lamɔ Sajaja. mais a ye ala kira filɛ Na. o y'a sɔrɔ a si ye san seegin Allah.
tuma min na kira nana san kɔnɔntɔn Na. san tan Wa.
san tan kelen Na. ala kira kɔmansela ka metiye dɔ kalan Métier. a ka metiye dɔ kalan Kabako.
mɔgɔ tɛ kolon kabako n'i ko alahu taala y'i sɔn ala bɛn'i sɔn ni sababu min ye ala dɛmɛ i bɛ sababu bonda dayɛlɛ ala ye mɔgɔ ka sigi ala ye n sɔn n ye miliyariba miliyari caman sɔrɔ ile sigilen bɛ te min yɔrɔ de la i ka te premier min ko ala ye nafolo d'an ma i ko te min yɔrɔ la yen n karamɔgɔ n ma la a la ni mɛlɛkɛ jibirila bɛna jigin tuguni ka na wari di ne ma yɔrɔ la ayi jibirila tɛ jigila tugun abada o jibirila tɛ jigin dɛ n'i ko ala y'i sɔn ɔn ala bɛn'i sɔn sababu min ye nin i bɛ sira dayɛlɛ i b'a dayɛlɛ ala ye an bɛ se ka faamu na ala ye nafolo ko nɔgɔya n ye Oh. en même temps je suis menuisier
En même temps, je suis couturier. En même temps, je suis commerçant. Tuma dɔ la sɔnni bɛ tɛmɛ ni sira min ye o sira dɔ de ye nin ye. Ile sigila k'i bolo croiser ɲɔgɔn na. Mais le mal de notre société, a y'a filɛ bi. Le prophète à l'âge de 11 ans déjà, il apprend un métier.

Den a ma infecté a ma bɔ a hakili kan, a ma ɲinɛ a yɛrɛ kɔ, a ma kɛ kɔmɔgɔ ye, a ka kɛ jijabagatɔ de ye, aa Ala, diɲɛ bɛ sɔrɔ ni jija de ye, kojugu,
n'ile jijala
o jugu mɔgɔ min ka da bugɔ na i ya da bugɔli kɔfɛ i ma découragé i jɔla da la ka tila ka da bugɔ a bɛ ten ka lɔ da la arabuw ko da bɛna laban ka yɛlɛ i ye a bɛ ten ni da ma yɛlɛ diya tan a bɛna yɛlɛ goya tan siga t'o la goya ye jumɛn ye a ye da yɛlɛ n'o tɛ an tɛna sunɔgɔ ni bolo dɛ ayi o da bɛna yɛlɛ a bɛ da kɔnkɔn la o a bɛ ten a da kɔnkɔn la

denmisɛnya wagati ye kalan wagati de ye formation tuma i bɛna i bɛna fini fɛn o fɛn ye i kan ka formation kɛ denmisɛnya tuma i m'a ye Ala kira alayhi salatu wa salam a ko an ma ko an ye denmisɛnw kalan muru abnaakum bis-salati li sab'i a bɛ faamu. Ni ka ye a bɛ fɔ ko lafa ala de sisan fo de su ale kɔn se i ni fɛn fɛ de bi la hɔrɔn de kɔfɛ ale sɔrɔ sara a ye denw bila seli la san wolonwula o kɔrɔ de ko den san wolonwula dez

a taara mun kɛ tu kɔnɔ o wagati la métier fila de bɛ arabu jamana na raayul ganami wa tijara o de ye nafolo arabu jamana nafolotigiba bɛɛ tun bɛ nafolo sɔrɔ ko fila ni mɔgɔ min tɛ sagagɛnna ye jagokɛla alakira tagala saga gɛn kɛ saga gɛn kɔnɔna na o tun b'a sara silamɛ san tan ni kelen ni a bɔra sɔgɔma a tɛ ye jaa kamalen bɛ baara kɛ la fɛn min tun bɛ alakira degun ne si san tan ni kelen n fa tɛ yen n ba tɛ yen n mɔcɛ tɛ yen mais n bɛ min fɛ nin a bɛ dumuni di yan a bɛ ko bɛɛ di yan dɔ na a fɔ nin bɛ laban est-ce que a bɛ na laban a tɛ na laban
N dun ka dɔgɔ ale tun bɛ kɔrɔ la ka taa ne tɛ wuli ka dɔ kɛ dɔ ye sisan sanni don dɔ bɛ se wa Muhamadu wulikun filɛ nin ye tiɲɛ jama ka sɔrɔ ala bɛ a ka alaya la ala bɛ yen wala yakhafu donc o kɛra minkɛ Rasul bɛ don so kɔnɔ wula fɛ aleyihi salatu wa salam, salee, a tun bɛ wari min sɔrɔ, naamu, ni wari farala ɲɔgɔn kan, naamu, u ko alakira tun b'a ka nafolo tilan a ni a lamɔbaga cɛ, Alahu akibaru, a b'a tilan a n'a cɛ, naamu, tiɲɛ, Mamadu nana to o la, naamu, tuma min na a nana progresser si nana se tuma dɔ la san mugan ɲɔgɔn na, Alahu. a nana métier changer Alahu akibaru métier bɛna changer cogo jumɛn a ka an ba kadijata ko mɛn k'a fɔ an ba kadijata ye muso ye setigi de don hmm. mais danayamɔgɔ don tastaajiru rijala hmm. a tun bɛ cɛw embaucher o bɛ baara kɛ a ye a b'o sara donc du coup

N'i nana ka na an filɛ bi. Naamu.
20 ans après avant aujourd'hui . Naamu. I tun bɛ taa denmisɛnnin minnu yɛrɛ bɛ école la après l'école . Naamu. U caman tun bɛ couture ni ɛɛ mecanique ni kow la. Tiɲɛ! Mais bi tous les ateliers sont vides . A bɛ ten. Et tous les enfants sont dans la rue . A bɛ ten. Mais vous cherchez quoi dans la rue? Haa Ala!
Ani ordinateur kɔnni. tiɲɛ
an bɛ khulasɔtu min kɛ yɔrɔ in na naam o de ye an b'a fɔ an yɛrɛ ɲɛna tiɲɛ an ka denmisɛnninya naam an kana an ka denmisɛnninya kɛ manamana ye manamana wagati tɛ aa Allah ala kira tun bɛ dugawu de kɛ tiɲɛ a b'a fɔ ko allahumma ja'al khayra ayyami awakhira naam a b'a fɔ ala ɲɛna ala n b'a ɲini i fɛ N ka diɲɛlatigɛ ɲɛ cogo ɲuman, naamu, a kɛ n laban tuma ye, tiɲɛ, Ala kira tun bɛ dugawu kɛ laban ko ɲuman de la, Alahu akibaru, Ala k'an laban ɲɛ,
denmisɛnninw tun ka kan ka kalan de kɛ denmisɛnninya wagati, tiɲɛ, an b'a fɔ funankɛninw fana ɲɛna, naamu Pendant que tu vas à l'école tiɲɛ, i bɛ école la wagati min na, naamu, o wagati kana ɲɛbɔ succès fɛ, a y'o lamɛn, ko fila nin tɛ se ka ɲɛ, ayi fila tɛ ɲɛ ɲɔgɔn kɔrɔ, o de fana bɛ mɔgɔ caman ya école échouer la, tiɲɛ, c'est à dire a bɛ école la, naamu, il doit se soumettre a ka kan ka yɛrɛ majigin de, naamu, i bɛ lɔnni de ɲini na o, tiɲɛ. Mais ale bɛ lɔnni ɲini na masaya fana b'a kɔnɔ kalan wagati c'est à dire c'est l'enfant qui va à l'école mais a bɛ fɛ ka fani min don a bɛ fɛ ka fonctionnaire ya fani don a kan na o fila tɛ dɔn a bɛ fɛ ka fonctionnaire ya samara don a sen na
a bɛ fɛ ka si nafolotigiw ya so kɔnɔ Silamɛw est ce que nin fila de bɛ se ka taga wa? Ayi a fila tɛ taa ɲɔgɔn fɛ o, o ye kelen de ta ye. Du coup école ɲagamina. Naam a bɛ ɲagami o.
Alors que il est en train de grandir. Naam. A bɛ kɔrɔbaya la ka taa. Naam. Mɔgɔ minnu tun bɛ occuper la ale la n'o ye bangebagaw ye olu fana bɛ dɛsɛ la ka taa. Ee Ala.
kɔrɔya nana ale nana ka na kɛ mɔgɔ ye wagati min o bɛnna olu ka dɛsɛ ma Ala olu tun bɛ bolioli kɛ ka min ɲini ka d'a ma olu tɛ se la k'o kɛ tuguni mais lui il est dans le besoin a kɛra baara ye qu'est ce qui va arriver kabako la délinquance
parce que Allahu taala ko naam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana a ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la tiɲɛ ladegeli ko ɲuman kɛra aw ye ala kira la tiɲɛ silamɛw n'an ka ala kira filɛ dɔrɔn an bɛ an yɛrɛ ye kira kɔnɔ n'i y'i yɛrɛ ye kira kɔnɔ i tɛ tunu tuguni a bɛ ten ee a bɛ ten ala kan'an tunu naam an bɛna kuma laban ni min ye tiɲɛ o de ye Ala taala bɛ an wele la kurana aya dɔ la, naamu, a b'an wele la aya ni kumakan wɔɔrɔ ye, Allah, o fɔ an ye, kumakan saba bɛ yen, naamu, o ka ɲi kosɛbɛ, tiɲɛ, mais saba wɛrɛ bɛ yen, naamu, an y'an yɛrɛ yɔrɔ majanya a la, naamu, i ko Ala taala bɛ tandoli kɛ la, naamu a b'a fɔ ko mɔgɔ min b'a fɔ ko rabbana atina fid dunya hasana Hasana. wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Azaban nar. olu le niyɔrɔ ka bon Tiɲɛ. mɔgɔ min b'a ɲini ala fɛ ko ala ye hɛrɛ k'o ye diɲɛ na ka hɛrɛ k'an ye lahara ko olu niyɔrɔ le ka bon Allah. mais silamɛw Naam. ka hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ na ka hɛrɛ sɔrɔ lahara an b'a sɔrɔ cogo jumɛn Tiɲɛ. koɲɛ saba Tiɲɛ.

Ni an ka aya nin tafsiri kɛ i bɛna n'a ye Naam pourquoi mɔgɔ minnu ko ala tɛ yen minnu tɛ seli la Naam olu le bɛ diɲɛ mara la o sago bɛ diɲɛ na olu le bɛ mara kɛla mɔgɔ la mɔgɔ minnu k'o lanin b'ala la et puis anu le fana bɛ tɔrɔkɔ tɔrɔkɔ la olu b'o yɛrɛ sɔrɔ la o fɔ an ye Mais i bɛ taga a ye ja olu le bɛ ala lɔn ka tɛmɛ anu kan o bɛ baara kɛla ni aya nin ye ala ko diɲɛ lafiya lahara lafiya bɛ ko saba la o saba a fɔlɔfɔlɔ ye min ye inna allaha ya'muru bil adli al adala ala ko n bɛ aw yamaruya ni laadiriya ye a ye telen a ye
A ye telen koyi
laadiriya fɔlɔ fɔlɔ adamaden telen i n'i tigi alahu taala cɛ i telen i ni ala cɛ dɔrɔn i bɛ lafiya
i b'a ye n'i telennen i ni ala cɛ i tɛ siran ala ɲɛ a bɛ ten
n'i telennen i ni ala cɛ a b'i ja gbɛlɛya ala la tiɲɛ i m'a ye n'an taara se lahara don na bɛɛ sirannen don wagati min na mais abudulayi den hakili sigilen don. aa ah, muhamadu. hakili sigilen don shafi'ul mushaffa. mushaffa. ala ya juru t'a la a ka ala ya juru bɛɛ sara. a bɛ ten. mais anu bɛ dogo dogo le parce que juru min b'an kan a ka ca kojugu. aa ah, ala an k'a bɛɛ ɲagami an m'a si ɲɛnabɔ. a ka tout mélangé a bɛ ten.
laadiriya bɛ adamaden lafiya o kosɔn ala taala k'a d'an ma ya'muru bil adli n'i tilennen i ni ala cɛ ala surunya bolo ma
telen i le yɛrɛ n'i yɛrɛ cɛ ni i le yɛrɛ n'i ma telen i yɛrɛ ye i b'i si bɛɛ kɛ sɛgɛ la i bɛ sa sɛgɛ la
telen i yɛrɛ i le yɛrɛ n'i yɛrɛ telen
ji bidɔn min filɛ nin ye i k'a lɔn cɔ ni bidɔn nin jiminlɔgɔ b'i la cogo o cogo n'i kɔni ka nin da yɛrɛ ka nin ɲɛ kelen min a b'i fa kosɛbɛ tiɲɛ ele le k'a laminɛ ka taga nin den saba san k'o filɛ ye saba nin bɛɛ le min
tarawele i ka dayɛrɛ ka kelen min i fa la ka filanan fana dayɛrɛ k'o fana min i débordé la ka sabanan ɲini k'i b'o min i tɛ kirin wa mɛ ile nala ile telenna wa
adamaden kan ka telen a ka ɲɛnamaya ko bɛɛ lajɛlen na
an bɛ minɛn minnu utiliser la an ka so kɔnɔ k'an y'an telen o ni ɲɔgɔn cɛ, Alahu, n'i telenna ya min hali n'i telenna i ya so kɔnɔ i ya gaz n'i ya frigo n'i ya télévision i ya consommation bɛ kɛ moins de ye, Alahu akibaru, parce que i telenna o, tiɲɛ, aa ile le ka climatiseur bila marche la, naamu i bɛ nana bɔ wagati min na i k'a to marche la ka bɔ i telenna wa i b'a faga a bɛ ten yamurukum bil adli an bɛ dan yen naam an bɛ taga min tuguni tiɲɛ wal ihsan wal ihsan ala ko n'an telenna an ya sigi la na a ko an ye ɲumanya sari an ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar silamɛw an y'an bolo bɔ

a b'a fɔ i ɲɛna ile i hakili bɛ n na kabako lon min na ni lon dɔ la n k'i weele ko n mako b'i la mɛ i ma na n fɛ o kelen i hakili bɛ n na n banana n tun b'i kɛrɛfɛ n banana hmm? i tun bɛ bɔ ka tɛmɛ n na tele kelen i man di b'a kelen comprimé kelen san k'a di yan ka sɔrɔ se tun b'i ye ka n furakɛ i ma n filakɛ ala b'a fɔ i ɲɛna ko i hakili bɛ n na wa kɔngɔ tun bɛ n na malo bɔrɔw tun b'i ya magazɛn kɔnɔ i ma dumuni di n ma
Jɔn bɛna fɔ ala ɲɛna ko ala n m'i ye tile kelen m'i ye ko i tɛ se ka n ye ka sɔrɔ n tun bɛ yen a ko k'i to i ya sigi la nin quartier nin na k'i to nin sankaso nin kan a ko n'i tun jigin la n'i bɛ taga la baarakɛyɔrɔ la a ko yiribon min b'i kɛrɛfɛ musokɔrɔnin min b'a kɔnɔ ko ne ala de tun bɛ musokɔrɔba nin ye
I tun taa mun quand même so kɔnɔ i tun bɛ tɛmɛ n'i ya mɔbili ye ka poussière k'a kan i t'a kala ma est-ce que i ya lu kɛrɛfɛ na cɛ dɔ cogoya bɛ cogo dɔ la na a ma deli k'i weele k'a mako b'i la na mɛ i ma temps sɔrɔ tele kelen ka taa a fɛ yen a ko i m'a lɔn ko ne ala de tun b'a fɛ yen wa
Ala taala ko an y'an hakili to ɲɔgɔn na an ye ɲumanya kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ mɔgɔ sɔn na wagati min na ala ko kira ma ko wa ma ramaita iz ramaita walakin Allaha rama a ko ala kɛra a ko tuma min na i bɛ bonni kɛ la kɛlɛkɛyɔrɔ la parce que kɛlɛ dɔ ganna ala kira tun b'a bolo fa cɛncɛn na a b'a seri ni ala kira tun ka cɛncɛn seri mm. cɛncɛn kisɛ bɛɛ tun bɛ ci ko bɔn ka kafuru faga
ala ko kira ma k'i m'a lɔn tuma min na i tun bɛ bonni kɛ la ile tɛ wa n ko ne ala de tun b'a kɛ la donc tuma min na i bɛ sɔnni kɛ la fantan ye i t'a di la ale ma i b'a di la ala le ma

Parce que Dieu était clair. Wa ita'i zil qurba. Allah. Hali ala ko yɛrɛ la naam sani ile bɛ bɔ ka taga i cɛsiri wajulu fɛ yɔrɔw la dugu ɲɛfɛ ee wajulu kɛ so kɔnɔ ban kɛ e muso ni denw bɛ yen fɔlɔ ala ko kira ma ko wa anzir ashirataka lakrabin tiɲɛ a ko n ka ala ko min f'i ɲɛna naamɔ n ka silamaya min d'i ma a daminɛ so kɔnɔ ban o ah. sokɔnɔmɔgɔw le silamaya fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka bɔ n'a ye eh. alahu taala ko n'i ka hɛrɛ sɔrɔ i jija hɛrɛ y'i lɔn i bangebagaw la i ya hɛrɛ y'i lɔn i badenw na i ya hɛrɛ y'i lɔn i denw na a y'i lɔn i sigiɲɔgɔnw na wa ita'i zil kurba i sigiɲɔgɔnw n'i badenw sɔnni o tɛ ko ye ko n b'a kɛ n'a ka di n ye o ye wajibi de ye wajibu wallah o kosɔn olu ka kuma lasurunya bolo ma naam dɔw de nana ɲininkali kɛ mɔgɔ ka jaga na a ko ka jaga di i ye baden ma walima ka jaga di mɔgɔ wɛrɛ ma est-ce que baden jaga di ni baden ma k'a bɛ daga wa a tɛ daga
karamɔgɔ min ka jaabi a k'a bɛ da

olu yɛrɛ bɛ saniya u ka nafolo bɛ saniya n'a fɔra ko nin bɔ karisa kan a bɛ saniya o kɔrɔ de k'a b'a nɔgɔla de. a bɛ ten c'est ça. jaga tɛ foyi ye nafolo nɔgɔ de. tiɲɛ. donc n'ile ka nafolo ma nɔgɔ ile t'o nɔgɔ di i tɛ fɛn di balimaw ma quoi. aa ala o man kan ka kɛ. an y'o dabila o kosɔn alahu taala ko an ye hakili to ɲɔgɔn na sigiɲɔgɔnya la naam a kɛra saba a kɛra saba a saba min bɛ yen n'an kan k'o to n'o y'an kuma laban ye naam ala ko wa yanha anil fahsha fahsha'i fɔnɔnkɛninw mm. ala ko an y'an yɛrɛ yɔrɔ majɛ jurumuw la jurumu jurumu kabako an y'a suyɛni

a ko a fɔ mɔgɔw ɲɛna naam o tɛna surunya ka se ne alahu taala nafa ma jango o ye n nafa ni fɛn dɔ ye tiɲɛ a tɛna surunya ka se ala nafa ma naam ayiwa ko aw tɛna surunya ka se ne ala tɔɔrɔli ma naam hali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan naam mɔgɔ miliyari wɔɔrɔ wolonwula tiɲɛ an bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ faga Tiɲɛ. an bɛɛ ka dulɔ min an bɛɛ ka jɛnɛya kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ala ma a tɛ foyi
o foyi tɛ ala ma ni bɛɛ lajɛlen fana siranna ala ɲɛ ka limaniya ka telen komi mɛlɛkɛ naamu karamɔgɔ o tɛ foyi fara ala ka masaya kan tiɲɛ foyi a bɛɛ y'an yɛrɛ de ye man amila sɔlihan falinafsihi wa man asaa fa alayha aleha a ko denmisɛnw naamu an y'an yɛrɛ yɔrɔ majan jurumuw la tiɲɛ a bɛn'an ka denmisɛnniya lasaniya Allah mɔgɔkɔrɔbaya kɛ cogo bɛna ɲɛ naamu

I b'a ye ni mɔgɔkɔrɔbaya nana se i ma a bɛ bali da de koyi a bɛ bali o y'a sɔrɔ ile tun hakili la ko denmisɛnya de bɛna to yen i b'i sago ma ile bɛna ɲagami i b'i sago kɛ ile bɛ ɲini ka kɔrɔ wagati min na i b'i ɲɛsin ala ma i bɛ sɔmi tuma min o y'a sɔrɔ o wagati nin tɛmɛna ile kan i t'a kalama wa antum fi gafila an ka kan k'an yɔrɔ majan fɛn fɔlɔ min na jurumu mana kɛ modèle fɛn o fɛn i seko k'a la i yɔrɔ majanya, a bɛ ten, wa yanha anil fahsai wal munkar ko dɔ bɛ yen jurumu tɛ mais ko tɔgɔ kɔnnen don k'an y'a ye fana o fana ye ka to yen, o ye jumɛn ye karamɔgɔ? o misaliya ye fɛn min ye, naamu, silamɛw, ɔn jogo min bɛ kɛ alimami na ni mɔgɔw b'a bonya an ya kariti alimami de ye nin hali ni ile mɔgɔ min kɛra samara siribaga ye i jija jogo dɔ k'i fana la mɔgɔw bɛn'i fana bonya
n bɛna min fɔ ko tɔgɔ ka ca baw de la kosɛbɛ ka sigi sirada la
ka nan kɛ malo la ee tigɛ ko k'a dun a tigɛ tigɛ n'a kɔni ni mɔgɔ bɛ tɛmɛ n'a bɛ ɲɔgɔn fo malo b'i da la ee haramu tɛ mais a kɔnnen don Allahu Akbar a bɛ hayiba bɔ mɔgɔ kan